Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Chonde chomwe tingakupempheni Amalawi, imvereni audioyi mpaka kumapeto. Osayiwala kupanga share kuti anthu enanso ayimvere mosavuta. Komanso chomwe ndingakupempheni mupange share, like komanso subscribe alendo nonse pa Lahiri Lahiri K TV pano kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu kupanga kuti osiyanasiyana.
mwachangwedi kuti anthu akhale akuziwa ndi akuluakulu ena dpp amene sakudziwa phunziro mvula, chakwera mm, nankhumwa eh, atupele muluzi mm, anthu amene afuna apite ku khoti akayimitse zisankho kuti zotsatira zisalengezedwe dpp yabera zisankho pomwe tikunena pano bbc kulengeza pano and acheya achita kale congratulate ama president ma former president athu onse achita kale congratulate Zu- chilichonse chatani chatheka koma chakwera kukana kuvomereza ndiye chakwera mm, phunziro mvula nankhumwa a utm eh, udf akupita kukatani kukapita kukhoti apa kuti ayimise zotsatira koma sizikutani sizikutheka tiyeni amalawi tikhale tcheru ndipo tidzuke this is breaking news ikuchitika pompano anthu ali pa meeting ndizoti zifuna zichitike kuja kwa lero mukhala mukumva kuti achina Chakwera phunziro mvula koma manganya wakana wakaniratu manganya kuti ine ayi wakana this is breaking news and ikuchitika nthawi zino ndikunena pano mapulani amene akukonza a MEC ndi a mcp ndi onena kuti akuyesetsa kuti apeze njira

ndipo musanyozere uthenga umwazeni amalawi pena paliponse muyembekezere zimenezo a MEC ndi mapulani awo amene akupanga ndi mcp kuseriku ndipo ine uthenga ndautenga kuchokera komweko komweko kumene koko kumsonkhano wawo kumitingi yomwe akupangayo chonde amalawi mvetsetseni uthengawo umwazeni ndipo muyembekezere zimenezo a MEC alengeza tsiku lina lililonse kuti pali zifukwa zakuti zakuti nde pano pachete ukuonamu akufufuza zifukwazo zokuti apezere pa chisankhopa ndi cholinga chonena kuti tivotenso mapulani a mcp amenewo mawu awo akhulupirireni amalawi musanyoze akuluakulu amene mungakwanitse kuthamangira ku mcp house ku headquarters yawo panopo akumenyana akumenyana okhaokha ayamba kugendana okhaokha sindikudziwa kuti chachitika ndi chani ndiye amene mungakwanitse kuti mungakasuzumireko panopo nkhondo ili mkati pamenepa mutha kubwera ineyo ndangodutsapo mwachanguchangu kuopa kuti mwina nditha kugendedwa koma amene mungakwanitse mutha kutero panopo akumenyana okhaokha shuwa ati shuwa akuluakulu ndi zimene ndimafuna ndikudziwitseni pa gulupo pano akumenyana okhaokha ndithu amwene sizili bwino ine ndakhala ndikunena kuti chimwendoyi chimwendoyi uyu olo mu magulupu ndimanena aya mcp kuti chimwendoyi atipweteketsa ndakhala ndikuwauza ineyo olo gogososola adandiyankhako kunena kuti ayi chimwendoyo ndi amene ali munthu wabwino ndi amene ali mchikoka ku anthu ndiye ndikuti "Ah, izi zam'bwerera izi olo mudzaone gogo sosola alibe masomphenya omati amulankhule mtsogoleri wawo personal ayi alibe iwo zimene amaona basi akafika e muli bwanji chief e mwakuti e mwa... basi awapatse kanthu kumene kuti azibwera akapita state house amakalandira ndalama n'kubwera palibe chazeru chimene amakambirana kapena kumamuuza tsono mphwanga eh, izi zimayenda chonchi chonchi chonchi chonchi chonchi izi izi izi anthu anga kuti adzasamalike upange izi ufalitse kaye chakudya chigawo chapakati chino ugawe olo olo ma 25 kg khomo lilonse mudakaona mavoti mmene adakatulukira olo kumuuza anabelo uja ase anabelo panga zakuti zakuti ndi munthu wathu amene uja amene sitidamsankhe ndife oyendetsera mavoti ndena ngachikufuna nchete kumuuza ndithu iwe panga zakuti zakuti zakuti zakuti izi sizikufunika izi boma lisapitenso tivutika ta nde tiona mmene zithere popeza akana kulengeza iyeyo atalengeza zonse zikafika nde ndiona ngati pachitika china chake tikhoza kusangalala